Lero Lachinayi pa 19 August, mmawa uno, pamene tikhale tikusinkhasinkha za Mawu amene Mulungu afuna kuyankhulana nafe pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Mawu athu oyamba a lero akuchokera m'Buku la Oweruza.

Ulemu kwa Inu, Ambuye. Mateyu, mutu 22, kuwerenga ndime yoyamba kulekeza ndime ya 14. Yesu adalankhulanso ndi anthu aja m'mafanizo, adati, Za Ufumu wa Kumwamba tingazifanizire motere, Mfumu ina idaakonzera mwana wake phwando laukwati. Idatuma antchito ake kuti akawauze anthu amene adaawaitana kuphwandoko kuti adzibwera, anthuwo nkukana. Idatumanso antchito ena nkunena kuti, Kawauzeni oitanidwa aja kuti chakudya chakonzeka, ndapha ng'ombe ndi nyama zina zonenepa. Zonse zakonzeka, bwerani ku phwando la ukwati. Koma oyitanidwawo sadalabadireko, adangopita ku zawo, wina kumunda kwake, wina ku ntchito yake ya malonda, enawo adagwira antchito a mfumu aja nawazunza nkuwapha. Pamenepo mfumu idapsa mtima kwambiri, mwakuti idatuma ankhondo ake kuti akaononge opha anzao aja ndi kutentha mudzi wao. Pambuyo pake idauza antchito ake kuti, Phwando laukwati ndiye lakonzekatu, koma oitanidwa aja anali osayenera. Pitani tsono ku mphambano za miseu. Mukaitane aliyense amene mukampeze, kuti abwere kuno ku phwando la ukwati. Apo antchitowo adapitadi ku miseu nakasonkhanitsa onse amene adawapeza, abwino ndi oipa omwe, mwakuti nyumba yaphwando idadzadza ndi anthu. Pamene mfumu ija idalowa m'nyumbamo kukaona anthu odzadya phwando aja, idapezamo wina amene sadavale chovala chaukwati. Tsono idamufunsa kuti, Kodi iwe walowa bwanji muno opanda chovala chaukwati? Iye uja adangoti chete. Apo mfumuyo idauza anyamata ake kuti, Mmangeni manja ndi miyendo, mukamponye ku nyanja kunja ku mdima. Kumeneko adzalira ndi kukukuta mano. Tsono Yesu adati, Inde oitanidwa ngambiri, komatu otsankhidwa ngowerengeka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa Inu, Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondedwa, mawu athu oyamba amene tawerenga lero, tikukumana ndi anthu awiri odziwa kusunga malonjezo. Yefita, kapena mwina pachizungu tinene kuti Jephtha, ndi mwana wake yekhayo wamkazi, namwali. Ndipo tamva kuti ali kunkhondo Yefita, analonjeza Mulungu. Anamuuza Mulungu kuti, Mukangondithandiza kuti nkhondo imeneyi ine ndipambane, ndikukulonjezani kuti woyambirira kutuluka m'nyumba mwanga kudzandichingamira, ameneyo ndidzampereka ngati nsembe yopsereza. Nkhondo inatentha. Ndipo kumapeto kwakedi Mulungu adasunga lonjezo lake. Adamupambanitsa Yefita. Atapambana Yefita wanyamuka ulendo kubwerera kunyumba. Ndipo akuti atangofika kunyumba, woyambirira kutuluka m'nyumba kudzamuchingamira anali mwana wake amene anali mwana mmodzi yekhayo wamkazi amene anali naye, mwana mmodzi yekha basi amene amasunga uvirigo wake. Anatuluka kuti adzachingamire bambo ake. Ndipo akuti Yefita atangomuona mwana uja, adamva chisoni. Adamva chisoni poganizira kuti iye anali atalonjeza ndipo sakanatha kumunamiza Mulungu. Sakanatha kusintha maganizo ake chifukwa lonjezo limene Mulungu anapereka nayenso kwa Yefita lakuti adzamupambanitsa nkhondo anakwaniritsa. Chinatsala tsono n'kwa Yefita kuti nayenso akwaniritse lonjezo lake. Ndipo akuti Yefita anamulongosolera mwana wake, Mwana wanga, zangoona kuvuta kuti zachitika chonchi. Koma ineyo Mulungu ndinamulonjeza kale. Ndinamulonjeza Mulungu kuti akangondipambanitsa nkhondo imeneyi, ndidzapereka ngati nsembe yopsereza wina aliyense amene adzayambirire kutuluka m'nyumba mwanga n'kudzandichingamira. Mwana wake ananena kuti, Bambo musadandaule. Inuyotu muchite zimene mwamulonjeza Mulungu. Koma mungondilora, mundipatse miyezi iwiri kuti ndipite kuphiri ndi anzanga ndikalirire uvirigo wanga. Ndikakamaliza kulira kumeneko, ndibwere mudzachite monga momwe munalonjezera Mulungu. Mosachotsera, Yefita anali ndi nkhawa mumtima mwake kuti, Koma mwana ameneyi abwereradi? Angabwerere akudziwa kuti akubwera kunoko kuti ndidzamuphe kuti ndidzamupereke nsembe? Akabwereradi, miyezi iwiri imeneyo sathawa n'kupita kudziko lakutali? Koma Yefita anamulola mwana wake, Pita. Ndipo akuti mwana uja anapita. Ndipo itathadi miyezi iwiri ija, mwana ujanso naye anasunga lonjezo lake, monga momwe bambo akenso amafuna kusungira lonjezo lawo. Akuti anasunga lonjezo lake, anabwerera n'kufika. Ndipo Yefita anamperekadi mwana wake mmodzi yekhayo ngati nsembe kwa Mulungu chifukwa ndi chimene analonjeza ndipo sanafuna kuti alonjeze zinthu zabodza. Anakwanirisadi lonjezo lake. Mwina kudzera m'mawu oyambawa, Mulungu akufuna kutiphunzitsa chinthu chimodzi chofunikira kwambiri, kusunga malonjezo amene ife tikupereka. Kusunga malonjezo. Kusunga malonjezo, ndithu kunena kuti ndinalonjeza chakuti chakuti kwa wakuti wakuti ndipo chimene ndinalonjezacho ndikuyenera kuchikwaniritsa. Ndinalonjeza chakuti chakuti kwa mwana wanga ndipo chimenecho ndikuyenera ndichikwaniritse ndithu ndimpase mwana wanga chimene ndinalonjeza. Ndisamuphunzitse mwana wanga bodza chifukwa ngati sindimpasa zimene ndinamulonjeza nayenso kutsogoloko adzachitanso chimodzimodzi azidzalonjeza anthu osasunga malonjezo ake. Ndinamulonjeza mkazi wanga kuti ndidzakhala naye moyo wanga onse mpaka kufikira imfa kutilekanisa iyeyo ndi ine. Ndikuyenera kusunga lonjezo limeneli chifukwa ndi chimene ndinalonjeza pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa mpingo wonse. Ndipo ndinalonjeza kuti pa matenda, pa zovuta, kaya pa mtendere, kaya tione zabwino, kaya tione zoyipa, ndinamulonjeza kuti ndidzakhala nawe mpaka muyaya. Ndikuyenera kusunga lonjezo limeneli limene ndinapereka kwa mwamuna wanga. olo pabwere anthu andisokoneze cha mtundu wanji abwere anthu a ndalama zawo nkuzayesa kundinyengelera mu timuyi koma ndisalore chifukwa ndinalonjeza Mulungu kuti ndidzakhala ndi mwamuna ameneyi ndidzakhala ndi mkazi ameneyi olo ndikhale kuti ndayamba kuchita bwino kotani ndisalore kuti ndimusiye mkazi wanga ndisalore kuti ndisiye lonjezo limene ndinapereka kwa mkazi wanga ndiligwiritsitse ndithu mpaka kumapeto a moyo wathu. Yefita ngakhale chinali chinthu chopweteka anayenerabe kusunga lonjezo lake. Anayenera ndithu kusunga lonjezo lake, kunena kuti, Ndinamulonjeza Mulungu, ndipo ngati ndinalonjeza Mulungu, sindikuyenera kumunamiza Mulungu. Ndikuyenera kusunga lonjezo langa. Ndiponso mwana wakenso naye analonjeza kwa bambo ake, kunena kuti, Pakadutsa miyezi iwiri ndibwerera ndithu, ndipo anasungadi lonjezo lake, anabwerera. Mwina inu ndi ine, pamene timakhala padziko lapansi, takumana ndi anthu osiyanasiyana amene amalonjeza zinthu zosiyanasiyana. koma mwinanso amene amalephera kukwaniritsa malonjezo awo. Ndipo ife pang'onopang'ono mwina timanyengeka kuti nafenso tiwatsatire makhalidwe awo otero, kuti nafenso mwina tizilonjeza zinthu osakwaniritsa. Ndipotu kunja kuno ndi anthu talonjeza zinthu. Nthawi zina kumumvetsera wansembe akulonjeza Akhristu ake zinthu zimene aziwachitira, iwe n'kumadabwa kuti koma bambo, mukwaniritsadi zimenezi zimene mukulonjezazi? Pasiku ndizikhala ndi misa 10 ndipo ndionesesa kuti pasaduse 1 week parish yonse ino ndizikhala kuti ndayenda kukupangirani misa nonsenu. Bambo mukwanisa? Mukulonjezazi mukwanisa? Taona mabanja ena akusokonekera chifukwa chokuti zimene analonjeza bambo asanalowe m'banja akukanika kuzikwanirisa, zimene analonjeza mayi asanalowe m'banja akukanika kuzikwanirisa, mabanja nkumapasuka ndithu. Ikakhala mdziko, izo ndiye tisachite kunena iyayi. Talonjezedwatu mdziko muno, talonjezedwa, osati masewera. Talonjezedwapo nsapato mdziko muno. Talonjezedwapo mdziko muno Singapore, kuti tikhala ngati Singapore. Talonjezedwapo mdziko muno, ena alonjezedwa magalimoto, kuti adzapatsidwa magalimoto. Talonjezedwapo fuel wa K500 per litre. Talonjezedwapo fetereza wotchipa, koma kuyang'ana kuti kodi, kodi malonjezo onse aja ali kuti? Talonjezedwapo ife ntchito 1 million, koma nkumadzifunsa kuti kodi zinthu zija zili kuti? kulonjeza zinthu zimene tikudziwa kuti n'kovuta kuzikwaniritsa, unrealistic promises. Ndiye Mulungu akunena kuti pamene tikulonjeza, tizilonjeza zinthu zimene tikudziwa kuti tizikwaniritsa, no matter what happens. Pamene Yefita amalonjeza, amadziwa kuti china chilichonse chitha kuchitika. Atakapezeka kuti amene watuluka ndi mkazi wake, atakapezeka kuti watuluka ndi mwana wake, at, mwina kapena mchimwene wake, kaya ndi ndani wake, koma analonjeza, chifukwa amadziwa kuti zonse zitha kuchitika, nchifukwa chake atatuluka mwana wake anamperekadi ngati nsembe yopsereza kwa Mulungu. Inu ndi ine. Ndi ziti zimene tinalonjeza zimene tikukanika kuzikwaniritsa? N'chifukwa chake mu Uthenga wathu Wabwino tikukumana ndi mfumu imene inayitana anthu ku phwando. Inayitana anthu ku phwando kuti abwere ku phwando, koma anthu aja amene inawayitana aja sanabwere ku phwando kuja. Ndipo kudzera mu fanizo limeneli, Ambuye Yesu afuna kutiuza kuti Mulungu kudzera kalero anaitana kale a Israyeli, anaitana a Israyeli kuti akhale ana Ake okondedwa. Koma ngakhale anaitana, zochita zawo sizinali zokomera Mulungu. Zochita zawo sizimaonesadi kuti ndi anthu amene anaitanidwa. Ndipo anaatumizira a, aneneri osiyanasiyana kuti aathandize kuwatembenuza mtima koma aneneri onsewa sanamveredwe. Ndipo akuti ena anazunzidwa, ena anaphedwa. Nchifukwa chake kumapeto kwake Mulungu anapsya mtima nanena kuti, Mwina amene ndaitanawo si anthu oyenerera. Pitani tsono ku mphambano, ku miseu, kaya ku misika, mukaitane anthu, chifukwa chakuti kuno phwando langa liri lokonzeka. Mwa njira ina yapadera, Mulungu akudandaula chifukwa cha anthu amene anakanika kusunga lonjezo lao. Kumayambiriro kuja Mulungu anapangana lonjezo ndi Abrahamu. Ndipo anapanganso lonjezo limeneli ndi ana ndi zidzukulu zonse za Abrahamu. Koma kumapeto kwake, ana a Isiraeli sanasunge malonjezo awo. Anayamba kupembedza milungu ina. Anayamba kuchita zinthu zosayenera pamaso pa Mulungu. N'chifukwa chake Mulungu akunena kuti, Mwina kapena ndinaitana anthu osayenera. Pitani kwina kulikonse mukaitane anthu. Mukaitane anthu amene adzasunga lonjezo ndi ineyo. Koma ngakhale anthu omwewa sikuti azawasekelera ayi nchifukwa chake mnyumba muja atapeza kuti wina anavala chovala chosayenera ndi ukwati ngakhale anali atangomuzizimusa koma ananena kuti zatheka bwanji kuti anzako onsewa avale zovala za ukwati ngakhale ndangowazizimusa iwe wekha sunavale zovala za ukwati ndikutulusabe ndikulanga Mulungu amakondwera ndi anthu amene amadziwa kusunga malonjezo awo. Mulungu amakondwera ndi anthu amene akuyesesa kuchita zimene analonjezana naye. Pa ubatizo, inu ndi ine tinalonjeza kukana Satana. Tinalonjeza kumvera Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera, komanso kumvera mpingo Wake. Kodi malonjezo amene tinapanga ife pa ubatizo aja tikuwakwaniritsa lero? Kodi tikumveradi Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera? Kodi mpingo wake tikuwumvera? Ma episkopi akaphunzitsa, kodi tikuwamvera ma episkopi? Kapena ifenso timakhala patsogolonso pomanyoza pamene a, ma episkopi aphunzitsa, ma episkopi anena chilungamo, nkumafuna kuti ma episkopi azilemba zinthu zongokomera anthu, osati zinthu zothandiza kuti uthenga wa Mulungu ufike ponseponse? Suja pamene ma episkopi akayankhula china chake, choyenera kuti chikwe, chimayenera kuchitika mdziko, mwina ife timakhala pamwamba kuyambanso kunyoza mabishopu athu, pomwe ife tinalonjeza kumvera mpingo. Ndipo mpingo umenewu ti- pamene timalonjeza kuti tiku- tidzamvera mpingo, tikudziwa kuti mpingo umenewu amautsogolera ndi maepiskopi athu. Timpemphe Mulungu atipatse chaulere chosunga malonjezo athu amene tinachita pa ubatizo paja, malonjezo omvera Mulungu, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, komanso malonjezo omvera Eklezia Mayi wathu. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.